Chakhumbira Khaila, amene ndi wapampando wa gulu la Chewa Heritage Foundation komanso monga takhala tikumvera mpulogalamuyi achitapo zinthu zosiyanasiyana. Iwowa ndi mkulu wa Shire Valley Transformation Project, aphunzitsapo masukulu aukachenjede osiyanasiyana ku Bunda ku Natural Resources College komanso ndi mmodzi mwa anthu amene anayambitsa Farm Radio Trust kuno ku Malawi pa zina zambiri zimene achitapo mabodi akhalapo achita izi achita izo koma iwowa ndi nkhokwe ya mbiri ya chewa kuno ku malawi chifukwa pofika kukhala wapampando wa chewa heritage foundation ndekuti akudziwa bwino lomwe za mbiri ya Achewa. Ndiye tatengerapo mwayi pa program pano kuti atilongosolere zina mwa zimene timangoziona koma sitidziwa kuti kodi zidayambira pati. Ndipo mpulogalamu yathu sabata yatha tinayamba kulondola ulendo wa Achewa kuona kuti mbiri imaonetsa kuti Achewa anachokera komwe ku Ethiopia, ku Abyssinia, Kuyenda kudutsa mu Congo, kudzalowa kuno ku Malawi, kulowera kumpoto ku Karonga, kuzungulira kukafika ku Mankhamba, ku Mtakataka, kutuluka kupita ku Mozambique, kumeneko kubwereranso kukazungulira kukafika mpakana ku Zambia. Tikuyankhula pano tili ku Mkaika kumene amakayikirana kuti koma uyuyudi ndi Mchewa mnzanga uyu? Uyu ndi mfumu inzanga iyi? Iyi indisamaliradi? Kukayika kumeneko kunali kwa kalekalelo, osati kwa pano iyayi. Pano Ufumu unakhazikika moti chaka ndi chaka Amalawi, anthu a ku Mozambique ndi anthu a ku Zambia amene, amapita ku Zambia ku Mkayika kukachita mwambo wa kulamba. Ndinafuna mwina timvetsetse tsopano nkhani ya mwambo umenewu kuti kodi mwambo wa kulamba ndi chani, chifukwa ku Chikhristu kuli kulambira. Ndipo kulambayo amadzamveka ngati kuti ndi kulambira komweko. Zimakhudzana bwanji? Ah, zikomo kwambiri ah, Joab, palibenso kutsutsana kwina kulikonse eh, achewa motsogozedwa ndi mafumu awo akapita kumkaika kukulamba akukathokoza chauta za mmene zinthu zinayendera mchaka chapitachi pachizungu tikhoza kunena kuti kulamba ndi thanksgiving it's a thanksgiving ceremony chabwino yeah kungonena motsindika kwa anthu ena amene amene angakayikire ndi zoona kuti achewa sali kuno ku malawi kokha ku mozambiki kuli achewa ku zambiyanso kuli achewa
Mozambique, Zambia, Malawi, Zimbabwe kuli Achewa Eh, achewa achewa aku Zimbabwe si wopita ku Harare yayi oho anapita kalekale U- ujeni uyu uh, Monomotapa nthawi zina zake ndi Ka- Kalonga adamenyapo nkhondo pamodzi funa kuthamangitsa Apwitikizi oho Hey, ndiye kalero mhm. mmene chifukwa cha mgwirizano umene Achewa ena anakhala ku Zimbabwe midzi ndithu mmapezeka Achewa ku Zimbabwe osati oti amene amakagwira ntchito ku migodi ayi koma mafumu okhazikika kuti Achewa akalekale akulu eh, nchifukwa chake late Mugabe mm. adakhazikitsa Chichewa mm. as one of the languages on the radio
nkhani mwakambapo ya Chichewayi ndi nkhaninso imene imaoneka kuti siimvetsetseka chifukwa ukapita ku Zambia umapeza anthu oti akuyankhula chilankhulo chokhala ngati Chichewa mukhoza kumamvana ndithu sungasokere ayi komano nkhani imavuta kuti kodi Chinyanja ndi Chichewa zimasiyana bwanji ndipo chenicheni n'chiti? Chinyanja palibe, chilankhulo ndi Chichewa.
oho ee anyanja alipo oho ee amang'anja alipo koma si mitundu imeneyi ayi anyanja amang'anja ndi Achewa
oho Eh, ngakhaletu awa amati Asenga ku Eastern Province ya Zambia ndi gulu limodzi la Achewa Oho.
Ehe. Anyanja ndi Achewa amene amakhala mphepete mwa nyanja. Oho.
Komanso muzikumbuka kuti mmene amabwera azungu awa adapezanso anthu amene a- amakhala ku Lower Shire. Yes.
Amene iwowo akamaona Lower Shire amatha ama, amanena kuti ndi nyanja mpaka pano ena amanena choncho oho eh akamaona kuchigwa kuja mtsinje wa Shire mmene unayendera kumene kumene. unayendera iwo Family- amaona ndi nyanja imene ndi nyanja kumene ikamayenda ali kumene mukapita ku Elephant Marsh yes ndi nyanja nyanja yaikulu kwambiri eh Eh. ndiye
mmamasazi kosamvana kuti kodi inuyo ndi mtundu wanji anthu obwerawa amangoti a ndi anyanja anyanja Eh.
chifukwa ali kumbali kwa nyanja Eh. Ehe.
enanso ama- amadabwa kuti a koma nanga si dziko lino pamene azungu anabwera analitcha Nyasaland yes ndi anthu amanena kuti a akanakhala kuti nyanja ndiye pamene padachokera dziko la malawi ndiye tikadamati nyanja land
si anthu amati nyasa aya- Ayawo ku- Ah, am- so- so we must- nyasa jereji Yeah, yeah, ma- ma- nyasa jereji Eh, Ayawo so- nya- nyasa- nyasa la- Nyasaland. Eh. chifukwa choti nthawi imene amabwera azungu aja dera mwa nyanja umu mhm. aujeni anthu achiyawo mhm. anachuluka kwambiri mhm. paja amenewa nda amene amatengana ndi maarabu kuchita malonda ya ukapolo minyanga ya njovu ndi zina zotere ndiye anthu akakumana nawo kumene ichi ndi chani amati nyasa Akadakhala kuti adakumana na akaife tikadawauza kuti nyanja. Moti dziko likadakhala Nyanjaland.
koma Nyasaland iliko bwino. Ah. Nyanjaland ikulemera kamwa. Koma tikadazolowera. Tikadazolowera. Eh, kumati ayi Nyanjaland. Eh.
And anthu amene amati amang'anja awa mm. anatchuka chifukwa cha ng'anjo. Oho.
Eh. Oho.
ndi amatchedwa amang'anja palinso ena anthu amatchedwa achipeta ehe ndachewatu oho ndamene achuluka ku central plain kuno ehe eh, amati kukhala kuchipeta uku chipeta nchiyani chipeta savana oho ehetu malo opanda mitengo ikuluikulu kwambiri ongokhala tsekera eya eh, oho eh. so mwa- mwa- mwachidule tingotsindika kuti a Mang'anja, a Nyanja, a Chipeta, onsewa ndi Achewa ndipo chilankhulo chawo n'Chichewa. Mbiri ya Achewa imaonetsa kuti Achewa anakhala ndithu kwa nthawi yaitali kuno ku Malawi ku Mankhamba ku Mtakataka asanachoke kumapita malo ena ndi enawa ndiye anthu ena amaona kuti Nchifukwa chani ku Mankhamba siku, kulibe chimene tingaloze kunena kuti olo anthu akamanena olo panopo kuti mungomuimitsa Mmalawi wina aliyense nkufusa kuti ku Mankhamba nkuti? Sangakuloze olo Achewa amene? Sangakulozere. Ndiye timatengana tonse kumapita ku Mkaika, ku Kulamba kwa Kalonga Gawa Undi. Pamenepa mmapaona bwanji? Aaa so zili chonchi nkhaniyi ndiye Prof. Juwayeyi wailemba bwino kwambiri. kuti chachikulu chimene chimapangitsa kuti malo amenewa poti iye paja ada- adakafukulafukula adakafukula kumenewo adapeza kuti there used to be a big establishment exactly and kunali anthu olemera kwambiri exactly Anapeza zinthu Amachita zodula trade kwambiri. ndi china yes yes ndiye iyeyo conclusion yake akunena kuti nchifukwa cha style ya nyumba mmene zimamangidwira sizinali zoti zikhoza kukhala nthawi yayitali okay eh ndiye chifukwa cha ichi ndi nyengo sipaonekadi koma nkhani inali ya mmene amamangira nyumba eh, zikanakhala kuti amamanga ndi makonkriti chani chani zikadakhala zilipo njerwa kumene kuno kunalibe nyumba za njerwa amachita chimato eh,
zimene zimachitika.
Kulamba kudakali ndi gawo mu chikhalidwe chathu cha masiku ano cha Chichewa potengera kuti zinthu zidasintha tsopano. E, paja ndinakuuzani za kulamba kuti ndi thanksgiving eti mm. kukapemphera kwa Chauta mm -hmm. kumthokoza chifukwa cha zimene anatichitira mchakachi mm. komanso kumpempha kuti atiyendetse bwino mm. ndiye gawo loyamba mm -hmm. lachiwiri ndikuti achewa azidziwana eh, chifukwa adatisokoneza azungu nkutigawa mpaka mpamene anthu ife ndi anthu amodzi ndi pachibale maina atere akuno mukapeza ku mozambiki magule akuno mukapeza ku mozambiki ndiye kulamba imathandiza kuti tizikumana nkumakambirana umodzi wathu chinanso ndi choti chimapangitsa kuti umodzi wathu umangidwe pamodzi ndi mfumu yathu tikamazindikira kuti tili ndi mfumu yayikulu ndi imodzi ndipo imakhala kukatete kumkaika zimatipangitsanso kukhala pamodzi eh, kalero kulamba simachitika tsiku limodzi iyayi aa mfumu iliyonse imapita kukalamba nthawi imene yatani yafuna okay Eh, and kulambayi sikuti wayambira ku zambia uko kumankhamba amalamba mafumu kumano amalamba mafumu so ichi nchikhalidwe chakalekale chosonyeza kuti kalonganso amafuna kuti a- mafumu azikalamba chifukwa chonena kuti kumbukirani kuti Iyeyi ndi amene amatenga munthu nkukamugawira malo kwina kwake kuti uzikhala pano. Munthu uja nkukhala chani? Mfumu. Mfumu. Ndiye amayenera kuti pakatha chaka azikachita ripoti kwa kalonga. Ah, malo aja ndi anthu aja munandigawirawa tikukhala bwino. Mavuto tinali nawo ndi awa. accountability pa chizungu so, so, s- ndipo ziyenera kukhala choncho anthu akamapita kumene kuja ndaona ndapitako mambo akulamba kawiri konse amanyamula katundu mitulo kupita Yeah. kumene kuja ukapereka ndi munthu amadabwa kuti izizi nzofunikira izi kumakanyamula zinthu kuno ku malawi teka teka teka teka ukapereka kwa munthu ku, ku zambia mm. nkumati basi nzachani zimenezi sono uh, ifeyo ngati anthu aku africa pena pake timadzisokoneza tokha timitulo tija ndi symbolic ti- kodi tingoti kungoyerekeza eti mm. ngati kuonetsa kwa king kuti kwathuku zinthu zinaenda motere kaya nkamtedza amatenga kochepa zedi kukapereka andani kwa gawo kaya nkachimanga chani chani koma ndikungomfuna umudziwitsa kuti kwathuku zinthu zinaenda motere tinakolola motere eh, ena amapanga izi chani chani koma sizikhala ngati kuti kuti ukamlemeretsa ndingokuwuzani izi ah, kuti katundu amene ujayo aka- akalandiridwa pakutha kwa mwambo uja monga mbuzi zambiri amagawa oho Eh, mwina sazimatha nthawi yomweyo sande yake amagayira anthu koma kalero chimene chimachitika nchoti amaona madera amene kuli mavuto monga chimanga mapira m- m- shawa chiyani chiyani amatumiza madera amene ali ndi mavuto kuti kumeneko mavuto akhale ngati atani achepa ndiye tikhoza kunena ngati kuti kuonetsetsa kuti palibe wina akukhala wovutikitsitsa mpamene ena kwina anakolola bwino mm. ndiye nthawi imeneyoyo imagwira ntchito yabwino kwambiri yopangitsa kuti aliyense azidyako pang'ono ngakhale kwina kunavuta
matayito amene tinampatsa kalonga gawaundi amakhala ngati kuti amampatsa mphamvu yayikulu kwambiri
ndi ndi wamphamvu mwaku- ngakhale mutachotsa mataito ajatu kapanda malire Eh, wa- Chirombo.
wa- ya, i- Phambe.
Ah, haya ah, Ah, ah. ta- ta- ta- ta- ne- dziwani izi kapanda malire ndikungofuna kuonetsa kuti pakati pa malawi zambia ndi mozambique iye ujayo ndi dziko lake ndiye sayenera kuyikiridwa malire moti akamayenda sayenda ndi passport oho Ma- maiko amene wawo ngakhale kubwera kuno ku malawi amavutika zedi chifukwa amangodutsa paja osadinditsa passport oho hey ndi akafika kuti akakwera ndege ndiyese pano a immigration amati ah chidindo kapanda malire mukuona kuti ndino ku zambia koma mufuna Koma mutulukire mwafika kuno pa- bwanji pa- ku- pa kamuzinda mwa- achabe. mwafika bwanji kuno pa border sada kuti ndiri ali dziko langa lonse exactly ayi koma siziyenera kukhala choncho siziyenera kukhala ayi munthu kuchoka ku zambia kumazati kuno kwawonso ku mozambiki kwawonso Ah, eh, ndipo eh, inuyo musayiwale kuti Pamkaika alili paja ali pa ulendo obwera kuti
kuno kumalawi eh, afuna adzakhale mankhamba uko pa dziko lake palibenso yosadziwa inu mmadziwa ine ndimadziwa pakhala pakuveka nkhani zonena kuti ya ufumu uwu Iye uja Kalonga Gawa Undi azilamulire ku Zambiako. Kuno ku Malawi tili nawo ena mafumu okhazikika and nkhani imeneyi tinayiyamba koma sitinayizukute bwino bwino. Padzanapo panamveka nkhani ya Lundu amene amatchalenja kunena kuti mfumu yayikulu ya Achewa ndine osati Kalonga Gawa Undi wa ku Zambia. Pakati apa pakhalanso pakuveka dzina la Kalonga Sosola akuti inenso ineyo ndiye mfumu yayikulu ya Achewa kuno. inuyo zimene mumaziona bwanji mu mbiri ya, ya achewa kuti kodi zima- zimakhala bwanji ndizoonadi kuti anthu amenewa ndi mafumu akulu achewa mwinanso kuposa kalonga gawa undi vuto lilipo apa ndiloti u- azungu atabwera anatisokoneza chifukwa choti iwowo mu 1890 umu anali ndi king kwawo eh? ndi atabwera kuno anapeza makingi ena monga kalonga gawa undi eh. madera ambiri munali makingi ndi amavutika kuti ah, sono kuno kukhale king kwathunso kuli king no mafumu amenewa tiwapatse dzina lina ndiye adapatsa maina oti paramount mm-hmm. mistake number one paramount si title ya kalonga gawa undi kalonga gawa undi title yake ndi king pa chizungu mm-hmm. eh. koma chifukwa choti adachita zimenezi nkuyika mmalamulo mudzapeza kuti mmalawi muno maparamount alipo 4 mm -hmm. uh, no three mm -hmm. eh? mm -hmm. lundu gomani mm -hmm. inkosi ya makosi mbelwa mm -hmm. eh. chifukwa choti pa, paramount anali king woimira mtundu maparamount amene ndikunenawo amaimira mitundu mm -hmm. monga inkosi ya makosi mm -hmm. ndi angoni amenewo mm -hmm. eh, gomani nda ndi angoni amenewo koma different branches eti eh lundu ndiye woyimira achewa onse mmalawi muno eh koma izi zikuchitika pa pena pake mukudziwa kunena kuti lundu ndi m'bale wake wa ndani wa kalonga gawa undi koma chifukwa choti atsamundawa ku zambia kuja adamuyikanso pa level ya paramount ndiye zimaoneka ngati kuti ali pa level imodzi koma si choncho ayi. oho Ayi. kalonga i- ngakhale alundu ndikunenawa amadziwa kuti wamkulu ndani kalonga gawa oho yes amadziwa ine ndimacheza nawo ndikugwira nawo ntchito Eh. koma chifukwa choti ena akafuna kutisokoneza amalimbikitsa kuti ayi ayi muli pa level imodzi paja kuja ndi paramount kunonso ndinu paramount ayiwala zoti zimenezi zinabwera nda- ndi ndi ndani Azungu. Azungu. zimenezizo nzofunika tizithetse maparamount akhale maparamount koma azizindikira kuti ali pansi pa ndani king his majesty kalonga gawa
kusonyeza kuti a- and maparamount timati paramount chief osati paramount king yayi ee azunguwo ni mantha ati amachitira izi mantha kukana kuvomereza kuti king yes and maiko ma- ndi maiko onse anachita zimenezi ya mu africa muno koma maboma ena ya mu africa anaona kuti mm, sizili bwino Eh, mukapita ku uganda mukaona kuti anabwezera ukingship mukapita pa south africa pomwepo anabwezera ukingship Eh, anthu aja ni making Eh, moti nzimene ndikunena ine kuti kuno tinafunikanso titama- titayiganizira bwino chifukwa ndi mmene zingayende komanso zikhoza kubweretsa mtendere kwambiri ngakhale a lundu akha- akhoza kukhalanso ndi ulemu kwambiri chifukwa choti akuyimirira ndani Kalonga Gawa Undi. Ndipo amayenera kulemekezeka kwambiri ku Malawi kuno chifukwa ndi ambassador wa ndani? Kalonga Gawa Undi kuno ku Malawi. Komanso mpachibale anthuwa.
Nanga Sosola?
Sosola ndinene motere. Dzina loti Sosola lidakhalapo pa mpando wa kalonga mm -hmm. ndipo sosola ameneyoyo mm -hmm. analidi mphiri mm -hmm. chifukwa muzidziwa kuti kalonga ndi phiri achewa mafumu awo amachoka ku phiri phiri O- osati wonse Ah.
okay ngati kalonga wakugayira malo ndipo ndiwe mwale sikuti aku- akuuza kuti usinthe Ukhale- ukhala ukhalabe mwale. ukhala mwale koma ndiwe mfumu okay eti Eh, monga a kanyenda nda mwale Eh, awa a dzoole nda mwale a tsabango apa nda mwale eh so a lundu ndikunenawa nda mbewe eti eh koma pampando wa kalonga ndi phiri okay ngati suli phiri sungakhalepo Okay. koma chimene chinavuta ndi kalonga sosola ndi zoti sanasankhidwe ndi royal family chifukwa cha chimenechi Mbiri yathu imasonyeza kuti anali munthu wamba koma analowa chifukwa choti banja lachifumu lidali litachoka lili ku maano ku maano ku mozambique Eh.
moti pamene anachoka undi ku maano nkudzachita nkudzaulumikiza ufumu kalonga ndi gawa undi ndiye kuti zonse zimene zidachitika analipo mafumu four amene analowa nyangu mm. ndi anthu ake kuli atachoka mm -hmm. eh, panali kamtukule mm -hmm. anali phiri mm -hmm. eh, anali wankhanzako pang'ono mm -hmm. eh, panali kamchepera mm -hmm. kamchepera amaoneka kuti anali wamantha kapena a weak king eh, koma tikukhulupirira kuti zidachitika chifukwa kuti royal family kudalibe ndiye anthu ena omuzungulira anangoti titenge wina woti asamativutitse samativutitse, eh. Ah, pali chikhulupiriro kuti am- amene anamuyikitsa amene pa ndawo ayawo Eh, mm. gulu lapambali mm, mm, eh, mm. amafuna munthu woti asakhale ndi mphamvu zija zimene anali nazo kalonga zija eh, koma uyu anali kamtukule mm. anali mm. wachiphiri ndithu mm, mm. eh, pabwera kamchepera mm -hmm. ndiye wawiki ndikunenayo mm -hmm. uyu anali mwale mm -hmm. eh, kampini mhm. kampini mm -hmm. anali mwale mm -hmm. eh, koma sosola mhm. sosola mm -hmm. anali phiri mm -hmm. eh, koma Nkhani yaikulu yagona yoti samalowetsedwa pa ufumu uwu ndi akubanja chifukwa kunalibe. Chachiwiri sanali akubanja la chifumu Lachifumu. koma analowapo ufumu. Aa, maina awa simukumva kuti kamtukule mukumva kuti kampini moti inu maina a- a- oti kamtukule kampini simuamva salipo alipo pa Mitundu pomwe papa pali ka mudzi wa kampini mm. moti akhoza kuyimirira kuti apo tindalo apo ndalo pofumu nthawi imeneyo ndiye ndine ka- ndiye kalonga ayi ti- ayi tisatero tisatero ayi aa kodi amatero ndinamva mbiri ina yake mundiuze pano ngati yabodza kuti Nkhani ya Kalonga idadzalowa ndale nthawi ya Kamuzu. Apa mwanena nkhani ya achitsamunda kuti azungu akalewo ma colonialists amachita mantha kuti iyayi awawa asakhale ndi mphamvu kwambiri zisatere. Koma ena amanena kuti kalekale mwambo wa kulamba unkachitikira kuno ku Malawi ndiye a Dr. Hastings Kamuzu Banda ataona mphamvu imene Kalonga anali nayo kuti anthu achewa ambiri amamulondola nkumabwera kuno ku Malawi kudzalamba adanena kuti usamalowenso kuno ku Malawi mpamene zinapezeke kuti tinayamba kumapita kumakachita mwambo wa kulamba ku Zambia chifukwa choti Dr Hastings Kamuzu Banda anali ndi mantha ndi mmene a Kalonga amatsatiridwira ndi achewa munaimvako mbiri imeneyi? Eeh. Ndizoona?
Ayi mpofunika tikonze.
Oho.
Sizoona kuti Kulamba imachitikira kuno ayi.
Siinachitikireko kuno ayi. Idachitikapo koma Kamuzu kulibe, asanabadwe. Kalekale kwambiri.
Yes.
Nthawi ya Nyangu. Ujenitu Kulamba amene adaletsa mwambo wa Kulamba ndi atsamunda 1934. Oho. Mukudziwa chifukwa anathetsera? Ayi. amaopa kuti anthu awa akamakumana akhoza ndithu kupangana zotithamangitsa zikhoza kutheka mutiny yes
nanga sikumene kuja kumabwera anthu ambiri zedi oti atauza kuti mukapita kumene koko the handful ya anthu azungu awa awa, gulu lochepa mukhoza ku- kungochita kulipocheza, eh, mochita eh, eh, Eh, amaopa zimenezo ndiye anaibana. Komanso china chachikulu chimene anabanira ndi chonena kuti kulamba ceremony amaiona ngati zachikunja ndiye amaona kuti zivuta kuti abweretse chikhristu pa mtundu woti uchita zinthu zachikunja pachizungu ankati ma pagans eh. koma dziwani izi kulamba kukulamba sikuchitika zachikunja eh? kulamba ndi mwambo wa mt- tingati chani waulemu kwambiri ndipo kulibe z- zomenyana kapena zokhala ngati chani aa palibenso munthu amapita kukulamba mudzapiteko simukaona wina ake atakagwadira chadzunda nkumampempherera ayi kulibe zimenezo ndipo pa, pa, pa chikhalidwe chathu kamati kuli gule cholemba ka chadzundayo ka Kasiyamaliro chani chani sitipita kukapempherera gule ameneyi I- i- izizi ndimadabwa kuti anthu amaziganizira choncho and mumvetsetse inu kunena kuti ngati kunali separation inaliko kuyambira kalekale ali ku Mankhamba, gule wamkulu ndi chipembedzo zinali zosiyana kwambiri. Not kusiyana kuti kwinako amati ni uchimo, aa, ayi tisatero. Koma amaona kuti mukamapita ku mapemphero muyenera kukhala anthu woti chilichonse munachita mwa mwambo wake ngakhale panopa tikati tupita ku msinja kukapemphera okutobala itipita pamakhala langizo lonena kuti ngati ukupita ku msinja usale kugona mas- pathala masiku, masiku asachepera 7 mm ukusala ngati simutero mvula sikabwera kuti mm -hmm. mukundimva ndikumvani kusonyeza kuti kuka kupita kukachisi kunali malo yopatulika kwambiri uh -huh. yoti sikungangopita munthu ina aliyense chisawawa aa kumafunika mwambo wonse utsatidwe chifukwa cha chimene chicho nchifukwa cha gule wamkulu samaloledwa kutani kupitako komanso dziwanizi tiye chadza senior chief chadza ndi amene amasunga kachisi chifukwa cha ichi m'mudzi mwawo simuyenera kutuluka gule wamkulu anthu ena sadziwa zimenezizo kwa makewana sikutuluka gule ndi malo opatulika
this is a whole lesson koma chifukwa cha anthu amene akutitsatira tiyesere kuyichita mwachidule kwambiri kuti nkhani ya gule wamkulu pakati pa achewa imasokoneza anthu ambiri chifukwa chonena kuti mmene mwayiyambira apa anthu amaona kuti ndikupembedza mafano chifukwa imene ija ndi mizimu komanso mumapanga zinthu it's a, it's a ritual ritualistic things and anthu ena amakhala omangika kuti kodi ndingakwanitse bwanji kuchita ah, mwambo wa gule komanso nkumachitanso kumapemphera kwa mulungu pamene apa tukamba zoti ayi kukalamba ngati kuti kulambira pamene ku chikhristu chichewa cholambira ndi chichewa champhamvu kwambiri chimatanthauza kuti ukupereka ulemu kwa mfumu ya mafumu amene ndi mulungu so now muka- tikafika nkhani ya chichewa zimavutira pamenepo and ena amaona kuti Ndi pamene panavutira kuti mwina Chichewa chisakule kwambiri makamaka pakati pa Akhristu chifukwa zipembedzo zina zimatheka ndithu munthu kumavina ngoma komanso kumapemphera, zimaoneka kuti n'zabwinobwino. Koma gule, kuti munthu ungachite gule wamkulu n'kumapemphera, anthu amaona kuti, ah, zitheka bwanji? Tatimasulani lero kuti zimasiyana bwanji, gule uja timamuona uja si chipembedzo chimene chija? Gule
adaletsedwa ndi a, azungu a, a, a mishoni. pa chifukwa chimodzi chonena kuti pali zinthu ziwiri zimene adathetsa kumwa mowa kapena nditi kuti kuledzera koma adaona kuti mwina kuledzera sizitheka kumwa mowa ndi kupita ku gule pa nkhoma sinodi apa chifukwa chake chinali choti akakhala mkazisakasa timene ankamanga ngati matchalichi kukangotuluka gule wamkulu anthu amatuluka tikuone Makonewo. tikuone ujeni ndiye adaona kuti ah, izi zilepheretsa ntchito imene tikufuna kugwira ndiye adabana eh? kubana kumene kuchako kuletsa kumene kuchako kudatipweteka kwambiri ifeyo chifukwa choti maphunziro onse amabwera ndi amishoni ndiye achewa amanena kuti a ife sitingasiye chilankhuliro chija chikhalidwe chathu ndiye kuli bwino tizingokhala sukulu yawoyo sititani sitipitako tere ngati mmaona kuti achewa ambiri ngosaphunzira zimachokera pamenepo oho kunali a protest exactly in fact protest inafika pena pake ponena kuti gule anayamba kutuluka wa maina ya ch- monga maria mm. eh, Se, simoni mm. simoni petro mm, mm, eh, inali, Mocking- mocking chipembedzo ina- inali, chipembedzo?
kutsutsa kuti iyayi tisatero e, ifeso chauta timamudziwa tima- timakapemphera e, nkhani zake zinali monga nsondanena kuti mowaso momwemo anthu aja amamwa mowa kwambiri ku mission ndiye azikulu a mpingo amakakhala nawo ndiye ma- zakumwa ngati whisky gin yani sitimazidziwatu kuno Mm, eh, ayi si unali mowa wachilendo ndiye amati akathirira iwo kungupa ndiye kuti pamene pazitha 30 minutes Mm, akukwawa chichasita ndiye kuti afika maganizo oti aa ma Africans zakumwa zoterezi sangazipange handle sangazi handle tinene kuti kumwa mowa nkoletsedwa Mm. Eh. Ndipo panafika pena pake anagwirizana ni- ndingokamba za nkhoma sinodi anagwirizana azungu kuti "Ah, ntchito imene tinkafuna yatheka zija timanena kuti gule wamkulu asamachitani tizisiye izi alekeni anthu azipanga azipanga akhoza kumabwera koma abusa achi africa ndi amene adanena kuti ayi tisatero sinatchula dzina oh koma alipo oh adamwalira koma chikwangwani chawo mma- mmachiona mmisewomo oh adanena kuti ayi tisatero anthu anga ndimadziwa tikantero tikantero Chi- ziono chikutha chikhristu. koma ine nkhoza kuwuzani eh, a Chakhaza kunena kuti akum pamenepapa ndiye pamene pakulakwika kwambiri chifukwa choti achewa mchikhalidwe chawo ndi anthu opemphera ndipo amasiyanitsa malo opatulika ndi kwina kokachitira zina komanso ali ndi ngodya zoti malamulo khumi onse aja ali kwa achewa bible isanatani isanabwere iyayi Ah, kupha kwa achewa munthu akapha nzake he was also punished severely because nzosaloledwa oho chigololo nchosaloledwa kuba nzosaloledwa koma lero ah, timaona mwina izi nsanene poti ndi, ndi programu ya ujeni koma ena athu amagwidwa ndithu ali mtchalichi akuchita z- z- zoterozo Mm. eh, akuchita chakwaipa chakwaipa mu nyumba mu nyumba yoyeretsedwa exactly zikuchitika zimenezozo kuti ah, ah, so pena pake ineyo ndimaona kuti mm, ash sipali bwino kwenekwene Takhalakhala tikufuna kuti tikumane nawo makamaka athu a Nkhoma Synod-yo mm. kuti tikambirane nkhaniyi. Palibe munthu mchewa amene amapembedza gule wamkulu ndi chipembedzo chimene chija si chipembedzo ah ndi chipembedzo inuyo ndiye kuti simuchidziwa chipembedzo
gule wamkulu ndi chipembedzo si chipembedzo
tandiuzani chipembedzo kwanu nchiyani gule wamkulu alibe matchalitchi mapembedza mizimu zimene pali kulibe zopembedza mizimu ndi chiyani mamakhala kumanda zinthu zituluka kumanda kumaopseza anthu kumathamangitsa anthu kumatani ndi chipembedzocho chimenecho Zi- zimene zija zinkachitika kale pazifukwa koma zonse zija panopa zidatha aa ndi ndi ujeni ndi kachatu imasintha tsono koma ku- zoti amapemphera kukapemphera ch- nyawu munthu kuti ndi mulungu no inu mufuna kundiwuza pano kuti munthu akhoza kukhala wagule wamkulu wakunjira komanso yemweyo kakhalanso kuti ndiwopemphera ku tchalichi ndipo palibenso vuto lililonse ah osatheka nzotheka zimenezo ku- ku- kukumana kwa munthu mmodzi zinthu ziwirizi A- akoma achakhaza nangokuuzani posachedwapa kuti nthawi zina amapezeka abusa agwidwa nchithumwa koma zimenezo nzoyipa zedi koma gule wamkulu ndikuza- ndakuuzani kuti sachita zimene gule wamkulu ntchito yake nchiyani ndi ndi chiyani entertainment entertainment yes ndi msangulutso Gule wamkulu ndi msangulutso. Pali nthawi zitatu pa chikhalidwe cha Achewa pamene pamatuluka gule wamkulu. Pa maliro a munthu wamkulu, anthu asatupe maso ndi kulira. Amapangitsa kuti kulira kukhale Moderate.
kosawi- kosawawitsa mtima kwambiri. eh? mm. nthawi zina kumakhala gule amatuluka pa chizangala chizangala ndi mawu onena kuti tangogwirizana kuti tisangalalepo mm. eh. mm. achitatu pa chinamwali mm. basi andi zonsezi mutati muone sizikukamba zopemphera
koma zomwe amakapangira kumanda zija ndi chiyani chimene chija Kuma- kumakhala anthu akufa kumene kuja ndena kuchoka kumeneko kumabwera nchimene anthu chimasokoneza kuti "Ah, kodi apa paja chikuchitika ndi chiyani iyayi kumene kuja kulibe inu inu kodi ndinameta iyayi paja interviews inter, inter, interviewer safunsidwa mafunso nde uh, joab ali ndi mwayi osayankha izi ndipo sina- sinafunse kuti simundipata iyayi simundionesa kasaini kuti tanena kuti ichi chiyani entertainment iyi imakhala entertainment chifukwa choti sitifuna kuti tizidziwa nchifukwa chake amaona kuti malo yoti ukhoza kuchitira zonsezi anthu osadziwa ndi kumanda koma sikuti kumachitika china chake chotamba ayi Ah, kutamba kumakhalapo. Makanja mudamuona inu. Gologolo mudamuona inu. Daza. ah, ah, ah, I- ah.
inuyo inuyo Kodi? Ii, aya, Inu, ufiti uli inu. kunyawu kwa masewera ayi kulibe mfiti ufiti wake wopsa amauluka Koma- koma- kudansa kuti adzauluke basi inu inu yose Adamba mwaona kaleso mwina. kwa az- kwa azungu ehe eh, eh anthu eh ooneka ndi- kuti ndi munthu amakwera zima stilts zokhala ngati makanja amachita mankhwala amene ah koma izo awo ayi ah, ndikufunsani awo amapanga izo zawo koma nazo munthu ukatile ayi eh, makanja ine pano ah yona akugodobola ka kuvina kawiri katatu kumakhala nyanga zoopsa kumene kuja Ayi. nchifukwa akhristu amanena Ine- kodi ineyo- ineyo ineyo ndipanga bwanji nkhozo- ine nkhoza kukuuzani si yese amene amapita ku dambwe ndipo akhoza kukavina gule eti alipo ena ali matalenti amene akhoza kukavina gule chifukwa nthawi zina anthu amaganiza kuti achewa onse amavina nyawu sizoona tu zimenezo sizoona ndinu Ndi anyau talent. kumene achewa nonse Ndi ndinu ta- anyau basi ndi talent mwati chani chicho Eh. talent luso ndi maluso amene okhaokha amene ali ndi maluso akhoza kuchita zimenezi Oho. Eh, monga ngati mmaona anthu ah, amachita masomaso chani chani si yese amene angachite zimenezi alipo anthu ena ake ali ndi maluso opangira zimenezi ndiye mkamaona inuyo akakhala izinso kuti inuyo mukhala ngati kuyimbira salamba azungu fata a- a- a- anthu aku europe kaya nkuti satifunira zabwino khulupirirani ndiye chilichonse chimene timachita ife amafuna achiike pansi Ah, yakhaira tisamunamizire mzungu china chilichonse ifenso ndife anthu anzeru zathu timatha kuona zinthu tikhoza kupanga decision patokha kaya mzungu atiuza kaya sanatiuza iweyo munthu ukhoza kuganiza kuti izi zoti ndizikalowa kumanda nkumatuluka kumene kucha kukukumana kumatani izi zokhazi izi it looks dark there's something dark and suspicious zamatsengatsenga Ine ndikumasulani
kunena kuti aya kulibe moti ab- abusa eh, basi weza kuti amaliza sunday ija basi basi mwa- madzulo kuli kuli mwambo wa chinamwali weza kuti abusa a- akawedza ife kuti situdziwa zimene
ife sitikudziwa zimenezo Kodi abwa Ngati sitepe ali kuti, ndi- ah, sitepe ngati- iyi ngati kanga ali- ndinayiona baba ngati wakuchalichi. ali ndi luso lokavuula apite apite Ah, ah, ndikuzani sikuti Ai, ai, ai, chauta ai. a- a- awa- awachonga chifukwa choti achita zimenezo ine ndikutsimikizireni kuti ine n- nameta Sin- sinaphunzireko ufiti ngati ni- nimatamba sindinganene kuti adandiphunzitsa ku nyawu ndekuti ndine wabodza eh? ngati ndimachita vigololo kumeneko ndi amaletsa zedi ngati ndine ndimaba kumeneko amaletsa zedi ngati ndine wankhanza amaletsa kwambiri ndipo chilichonse chimene chimachitika choti ndi tchimo ukapita kudambo ukame, ukameta amakuuza kuti chakuti usakachite chakuti usamachite chakuti usamachite makolo uzilemekeza chani chani zonse zimenezo pano poti uyankhula pano inu mungatsimikize kuti munthu amene ndi wachikhristu atumize mwana wake kuti akalowe kugule Eh.
ndipo zi- ndi- ndi zimene akulu zifunika ampingo mwana wa akulu Ah, ampingo ngakhale mwana wa abusa apite kugule inde nde mpingo uziti chani u- ukati chani mwana wa- mwana wa abusa wakalowa ku- ku- Ah, inu simna- simunaone mwana wa abusa atapezeka ali ndi pathupi
ndiye zoyipazo ndiye kuti zisoni zoyipa Zimanga ikwetu kuti zisoni zoyipa inuyo muku- mukusokoneza zinthu ndasokoneza ayi titere ah, ti- ti- chimo silichoka Eh. chifukwa choti iweyo wakalowa tchalichi ehe oho ngati iwe unabadwa kuti uli ndi luso lochimwa ukafika nalo mtchalichi
Ndi- tinachezako ku ku- Makewana mukunenako Ah, ndipo ndikumene ndinakadzidzimuka nditamva kunena kuti achewa muna- munakhudzapo kuti kalero achewa amasiyanitsa ndithu gule ndi chipembedzo. Eh. Ndipo anthu am- anthu ambiri amaona ngati kuti zonsezi zimene ndikunenera pano kuti zinangolukanalukana kuti gule zo- ndi chipembedzo koma kalekalelo ngati mwambo woti okathira nsembe okatani it had nothing to do ndi gule wamkulu No.
koma sizitanthauza kuti amanena kuti uyu amawedza gule asapite asapiteko ayi Ayi. koma zomati gule wamkulu kumati kapoli akapezeka kuti uyu Ah, okathira nsembe ayi ndiye kuti ndiye mwambo muso- okathira muso- nsembe musokoneza mwambo wa mapemphero
So, a- achewa anakwanitsa Pali- kusiyanitsa zinthu zimenezo bwinobwino ndipo timasiyanitsa mpaka pano sitinganene sitingatenge gule wamkulu kuti apita kwa- ku- ku kachisi kukapemphera ayi chifukwa kuyeretsedwa kumene kumafunika mwina gule wamkulu sangakhale nako mm -hmm. eh, koma kumbukirani izi ichichi ndiye mundimvetsetse kwambiri ngati inu mufuna kupita ku kachisi kukapemphera ndipo mwatsata lamulo la kusala ngakhale inuyo mmawedza gule ngati mwasala moyenelera mupita palibe amene akuletsani. Mchifukwa chani achewa anasiyanitsa choncho pozindikira kuti mmene muneneramu ngati mukuti gule palibe kuchimo palibe chani koma achewawo adanena kuti izi zisamalowe uku adadziwa kuti izizizi n'zodetsedwa izi ndiye zisamalowe ku, kuchipembedzoku. Nkhani ndi iyi eh, mwina pamenepa ndi pofunika mumvetsetse nkhani ndi yoona yakuti munthu ukamapita ku tchalichi udziyeretse sungakafika kumeneko usanadziyeretse mu mtima mwako Eh, ndiye pamene pagona nkhani munthu akhoza kukhala kuti ama- amakavula olo kusaka gule koma akamapita ku tchalichi sakhala kuti wasaka gule ya sizikhala choncho n'zosatheka zimenezo zokuli ma- nthawi zake zochitira zimenezo komanso sikuti ukamakatero ndiye kuti kumakhala kuti ukutamba kapena umachita zina za umfiti kapena zamasenga koma kuti uli ndi maluso othekera kuchita zimenezo akutero dr stanley chakhumbira khaila tingayembekezerenso chani kuchokera kwa iwowa koma izi zimene akunena apazi Ah, inu ngati muli ndi ana osameta mundipatseni tikumaliza kucheza ndi a stanley khaila ndingofunsako mafunso awiri poyamba pakati apa patuluka magulu ena amene nawonso akunena kuti ah, ife chewa heritage foundation sitikukhutira nayo mmene ikuchitira zinthu ndipo ifeyo tikufuna kuti tiyambitse gulu lathu ndipo ife tizichita zinthu mosiyana ndi mmene akuchitira iwowa. A, ndamvako za chifukwato cha Achewa. Mudamvako za gulu limeneli. Komanso pali timagulu tina timene tituluka. Inu mukuziyandikira bwanji zimenezi ngati a Chewa Heritage Foundation? A, ndinene zoona, ine ndimaona ngati kuti n'kusakonda mtundu. Sitine, sitinayenera kuma, kumagawikana. Moti. ngakhale ku- kunali bwalo la achewa tidawayitanitsa kanthawi kena timayendera pamodzi koma adadzachita zina zake zoti ti- tidaona kuti zitisokoneza achifukwato che- cha achewa nawo a- m- mu- mu meyi mu mafumu anayitanitsa kuti akambe ndipo anavomera kuti atiziyendera pamodzi sikuti amakana ndiye koma thamwezi kuona kuti akuchita bezini uh, asosolo amene akuyendetsa chifukwato cha achewa panowa uh, patroni wawo anati ni alundu koma nkhoza kutsimikizirani kuti alundu anatulukamo anaona kuti aa tisatero sizikuopseza chiyanjano chimene chingakhale pakati pa achewa kuno ku malawi zimenezi Eh, nchifukwa kenanena kuti zimenezi nkusadzikonda ife achewa chifukwa ndiye kuti tizikhala anthu ogawikana m'malo moti tikanakhala pamodzi. Anthu ena amanena kuti Chewa Heritage Foundation ndi gulu la ndale ndipo mumasapota chipani cha Malawi Congress. Ndi zoona zimenezi? So ndikuuzeni izi, patro, patroni wa Chewa Heritage Foundation ndi, ka, ndi mwini Kalonga Gawa Undi ndipo amatsimikiza kuti gulu ili lisaoneke landale chifukwa silandale ndi losunga chikhalidwe kupitiliza patsogolo ndi kuonetsetsa kuti achewa akukhalira pamodzi si, si za ndale ndi, ndinene ichi chifukwa izi nzofunikira mudziwe kuti muchewa heritage foundation mmakhala anthu oti amachita sapoti zipani zosiyanasiyana ndiye sikungatheke kuti gulu limenelilo lizichita ndale ndiye lichita sapoti ndani? Mcp iyo chifukwa takhala tikumva anthu ena mamembala a Chewa Heritage Foundation akuluakulu ndithu mafumu ena mamembala akuzungulira m'ma- m'ma- m'mabwalomo kuwalimbikitsa anthu kuti ayi mukavotere chipani ichi mukavotere chipani ichi ngati kuti mukubwera pano ngati a chewa heritage foundation kapena zikukhala bwanji ayi chewa heritage foundation si- sichita ndale ndipo siyeneranso kuchita ndale
pali mapulani anji oti malo amankhamba akhale odziwika kuno ku malawi malingana ndi mbiri imene akusungira sitingangowasiya malo amene kuti azikhala ngati mmene alili mapulani alipo ndipo just sunday yomweyi Timakambirana ndi Kalonga Gawa Undi zofukulanso mbiri yathu ndi kukhala ndi myuziyamu zoti zili zolumikizana ndi madera onse amene Kalonga anakhalako kuyambira ku Mankhamba ku Mano. Atachoka ku Mano anakhala you know timalo tiwiri asanafike pa Mkaika, pa Chambobo. ah, pa mati- ma- ma- matipa pamtipa amenepa mosemu even kudole kudzafika pamene alilipo timafuna kuti mtsogolomu tiyambe kulumikiza zimenezi zokuti mbiri imeneyi izidziwika bwino tikumaliza kucheza ndi dr stanley chakhumbira khaila amene ndi wamkulu wa chewa heritage foundation Koma ndimanena kumayambiriro kunena kuti doctor wanuyi sikuti ndi doctor ongokupatsani iyayi, mudachita maphunziro, mudazama m'maphunziro achani, doctorate yani? Uh, ineyo uh, kuyambira 82 nditaphunzitsa kanthawi kochulukapo ndithu mm. uh, ndiye ndinabwerera ku Michigan State University mm. kumene ndinakachita maphunziro anga a rural sociology with a minor in agricultural economics mm -hmm. moti ndinena pano ndili ndi doctor of philosophy degree mm -hmm. yochoka ku michigan state university michigan state university ndi imodzi ya mayunivesiti akuluakulu kwambiri mdziko la america kwambiri koma anandipatsa digiri kumeneko
koma mwakhazikika kwambiri mu nkhani ya zaulimi kapena zamalimidwe chifukwa ngakhale ma- ma- kuphunzitsa kwanu ntchito zanu zambiri zooneka kuti zakhazikika kwambiri mu gawo limeneli Mm.
Eh, nkhani ya ndili kubunda ndimaphunzitsa agriculture extension komanso ndimaphunzitsa agrarian change eh, kuti kodi ulimi kuti usinthe ukhale omapindulira anthu kodi zimayenera kukhala bwanji ndiye pamene ndagona ine ndi ndimachitaso uh, extension management administration mm. chifukwa zina- zinthu zonsezi kulima ndi kumene kwa khasu koma zimafunikaso muzichita manage bwinobwino kuti ziziyenda bwino ndakhala kubunda kuphunzitsa zaka

No. Have you had a crush on someone?
Sure.
timalize choncho kucheza ndi dr stanley chakhumbira khaila ndikufunirani zabwino zonse ndathokoza zikomo kwambiri